Къихьакъэ, уэрэдым хэт псалъэхэр зытхам щӏилъхьа и мыхьэнэр бэм я деж нэгъэсыныр нэхъыфӏ дыдэу къызэхъулӏэ ди уэрэджыӏакӏуэхэм ящыщщ. Абыкӏи щапхъэщ. Езым и гум щыӏу макъамэмкӏэ цӏыхум ядэгуашэу фӏэкӏ къилъытэххэкъым, абы нэмыщӏ щӏэныгъэ теухуауи къызэрыбдэгуэшэфыну къуэлъыр мымащӏэ. Езыр цӏыху гуапэщ, гушыӏэ дахэ зыхэлъщ, кӏуэ аракъэ, узэрыдихьэхыр и уэрэд гъэзэщӏэкӏэ къудеймкӏэкъым. Темыркъан Борис и цӏэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и художественнэ унафэщӏ, уэрэджыӏакӏуэ Къашыргъэ Мухьэмэд. Музыкэм куэдкӏэ нэхъыфӏ уищӏу жаӏэ абы хэмыкӏыу псэу музыкантхэм. Ярэби, сыткӏэу пӏэрэ абы нэхъыфӏ узэрищӏыр? Дауэду ар къызэрыбгурыӏуэн хуейр? Дызыхэкӏыжри сыту пӏэрэ а музыкэм епхауэ мылажьэхэр?
Дауи, музыкэм, макъамэ дахэм мыхьэнэшхуэ иӏэ цӏыхум декӏэ. Иджы-щэ зы щапхъэ гуэр къэсхьыну сыхуейт. А щапхъэм куэдым урегъэгупсыс, куэд сэ сригъэгупсысащ абы. Си къуэшым и къуэрылъху цӏыкӏур илъэс хъу хъуурати, иджы абы Музыкэр зэрызэхихыу илъэс хъууэра зекӏуа къудейуэрати, музыкэр зэрызэхихыу занщӏэу дэлъейуэ, зигъэкӏэрахъуэу, зыгуэру зищӏу щӏидза. Абы иджыри щыхьэт утохъуэ, музыкэр-щэ, Тхьэм цӏыхум къытхилъхьауэ ди гум, ди псэм зэрыхэтыр. Иджы музыкэ, ар ауэ къызэрыгуэкӏ музыкэу щымыту, Мис а композиторышхуэхэм, мы дунейм тет нэхъ цӏэрыӏуэ композиторхэм ятха музыкэм уедаӏуэмэ, моуэ щэ щӏым укъытриӏэтыкӏыу щэ нэхъ лъагэ, нэхъ ин апхуэдэу уещӏ музыкэм.
Ауэдэ музыкэра нэхъыфӏ узыщӏыр жыхуэпӏэщ, ара? Уи гур хегъахъуэ.
Апхуэдэ дыдэри ара, итӏанэ уэрэд дахэ, купщӏэ. Уэрэд къудейми купщӏэ иӏэмэ, зыгуэрым урегъэгупсыс е зыгуэр уигу къегъэкӏыж. Уэрэдым нэхъыщхьэр псалъэращ жыпӏэрэ хьэмэрэ? Псалъэращ.
Макъамэра? Псалъэращ. Ди композитор, уэрэдус Жырыкъ Заур жиӏэгъауэ щыта, езы псалъэм Макъамэ къегъэщӏ, жери. Псалъэм макъамэ езым иӏэщ. Ар къэбгъуэтмэ, а псалъэм щӏэлъ макъамэр къэбгъуэтмэ, мис аращ уэрэд хъур, жери. Тхьэ, ар композиторым ищӏэнут. Нтӏэ, ара? А уэрэд дахэ куэд дыдэ иӏэщ Заури. Сэ ар дызоӏыгъ. Уатӏэ, Мухьэмэд, а уэ зи гугъу пщӏа классикэ жыпхъэм нэхъ къитӏасэ макъамэр? Ар къызыгурыӏуэр куэд хъуӏым. Едаӏуэр куэд хъуӏым. Дауэ фыдэхъурэ, мис фэ псалъэм папщӏэ ди къэрал филармонием ар оркестрым ягъэзащӏэ программэрауи сощӏыр, ар фи вокальнэ ректоратым ягъэзащӏэ уэрэдхэрауи сощӏыр. Классикэ жыпхъэм, классикэ уэрэд жыӏыкӏэм нэхъ къезагъэу апхуэдэу щытщ фэ Госфилармонием щылажьэхэм фи репертуарыр. Фи дей накӏуэр нэхъ мащӏэщ. А упщӏэм жэуап ептын щхьэкӏэ, ахэр тӏэкӏу зыхэхын хуейуэ къысщохъу сэ. Дэ филармониер гупиплӏу долажьэ. Иджы нэхъыбэ дыдэу абы диӏэр симфонический оркестр, нэхъ гуп нэхъыбэ диӏэр. Абы нэмыщӏ, Камерный оркестр камерата жери диӏэщ. Ари нэхъ цӏыкӏу гуп, нэхъ цӏыкӏуу ӏэмэпсымэм, мис а ӏэмэпсымэхэм еуэу. Итӏанэ уэрэджыӏакӏуэу гупитӏ дохъу. Нэхъыбэу мис а симфоническэ оркестрымрэ а камерный оркестр камератэмрэ ягъэзащӏэр Мис а ӏэмэпсымэхэмкӏэ еуэу музыкэ, мис композиторышхуэхэм ятха музыкэм еуэу цӏыхухэр щыгъуазэ ящӏу ирагъэдаӏуэу мис ара? Дауикӏ, ар зыхэзмыха а музыкэ, симфоние музыкэм щымыгъуазэ абы кӏуэкӏэ куэди къыгурыӏуэну къыщӏэкӏынукъым, ауэ дэ дызэрылажьэр, Школым щӏэс езанэ классым къыщӏэдзауэ еплӏанэ, етхуанэ, еханым нэс къыдошэри а оркестрышхуэм, абы музыкэм хегъэгъуазэ.
Музыкальнэ школхэм щӏэсхэра уэ иджыпсту зи гугъу пщӏыр хьэмэрэ?
Къызэрыгуэкӏ Къызэрыгуэкӏ курыт еджапӏэ.
Нтӏэ, щитӏ, щищ, щиплӏ, мис апхуэдэурэ къыдошэ государственный концертный залым къыдошэ. Е езыхэр зал яӏэу щытмэ, абы макӏуэри хагъэгъуазэ. Япэщӏыкӏэ апхуэдэу кӏыхьу сэ сщӏэрэ Гугъуу ахуэдэ макъамэхэм ирагъэдаӏуэкъым. Япэ дыдэ щӏыкӏэ абы хэт ӏэмэпсымэхэм я къэӏукӏэм, я макъым хагъэгъуазэ, нтӏэ, зырызыххэу къэтэджурэ, мис мыр мыращ, мыр скрипкэщ, мыр валторнэщ, мыр, сэ сщӏэр, ударнэ, бэрэбан сыт, абыхэм япэ щӏыкӏэ ирагъэдаӏуэ. Яфӏэфӏ ӏейуэ йодаӏуэ а сабийхэр. И нэхъыбэми ящӏэ, мыр зиӏысыр сыт жаӏэмэ, упщӏэ иратурэ мис ахуэдурэ. Къуажэхьым хуэдэщ ар, мыр къафщӏэт, мыр сыт хуэдэ, мыр сыт хуэдэ жаӏэурэ. Итӏанэ абы иужькӏэ композитор ятха кӏэщӏ цӏыкӏуу макъамэ гуэрхэм ирагъэдаӏуэ. Мис апхуэдурэ апхуэдурэ хагъэгъуазэ. Цӏыкӏу щӏыкӏэ фи концертым къэкӏуэнухэр фогъэхьэзыр. Нтӏэ, я тхьэкӏумэхэр ирагъасэ. Дяпэкӏэ фи концертым къызэрыкӏуэнум хуэдэу. Ӏэмал имыӏэу, нтӏэ.
Иджы апхуэдэ дыдэу цӏыху мащӏэ ӏейуэ къакӏуи жыпӏэ хъунукъым. Хъарзынэу къокӏуэ, ди щӏэзу къокӏуэхэр ди концертнэ залым. Абы нэмыщӏыжкӏэ мис институт диӏэщ. Институтым егъэджакӏуэхэр, еджакӏуэхэр, колледж культуры и искусств диӏэщ, абы егъэджакӏуэ еджакӏуэхэри къокӏуэ, музыкальнэ школэхэми абы щылажьэхэри къокӏуэ, итӏанэ. Ауэ цӏыху къызэрыгуэкӏ симфонический музыкэр яфӏэфӏу едэӏуэну хуейуэ, мис апхуэдэу къокӏуэри яфӏэфӏ дыдэу йодаӏуэ ахэр. Итӏанэ ди концертыр симфоние оркестрат иджыпсту сызытепсэлъыхьыр. Ар зэрекӏуэкӏыр мис мыпхуэдэущ. Мис а концертыр езыгъэкӏуэкӏ диӏщ иджы а зэуэну, мис а макъамэм и композиторым топсэлъыхь. Ар щатха зэманым теухуауэ, ар зыхуатха. Адыгэ уэрэдыжьхэм хъыбар зэрадыщӏыгъум хуэдэу, фэри фи Симфония оркестрым ягъэзащӏэхэм хъыбар дыщӏыгъури къыжывоӏэ. Нтӏэ, дэри къыжыдоӏэ. Пэж дыдэщ, пэж дыдэ, мис ар щапхъэ дахэ дыдэу къэпхьа, Жаннэ. Мис ахуэдурэ, апхуэдурэ щыгъуазэ дощӏ ар. Мы уэ узыхэт ӏуэхугъуэм ущытепсэлъыхькӏэ, гу лъыптэжми сщӏэкъым, лъэныкъуэкӏэ къаплъэм нэхъ илъагъунущ ар икӏи. Уи нэр къицӏыукӏыу, упыгуфӏыкӏыу, мы уи ӏуэху узыхэтыр фабжьу фӏыуэ зэрыплъагъур а зымкӏэ къыбощӏэр. Арыншауэ упсэужыфынукъым уэ, Мухьэмэд. Пэж дыдэщ, пэж дыдэщ, Жаннэ. Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, мы музыкэм уригъэшынукъым. Зэи уригъэшынукъым.
Ар сыт хуэдэ зэманми, сыт хуэдэ ныбжь уиӏэмикӏ, музыкэм зэи уригъэшынукъым. Ауэ музыкэм япэм нэхъ ущыщӏалэм узэдэӏуам нэмыщӏ, мыдэкӏэ нэхъ Уи ныбжьыр хэтӏэсамэ, нэгъуэщӏ музыкэм удихьэхыу укъыщӏэкӏынщ. Сэ сщӏэрэ, нэгъуэщӏ музыкэм уфӏэфӏу нэхъ уедаӏэу укъыщӏэкӏынщ, ауэ зэи, зэи бужэгъуну апхуэдэу щыткъым музыкэр. Зикӏ нэхъ мыхъуми зы мазэ зыщызгъэпсэхуарэт мы сызыхэт ӏуэхугъуэм, жыпӏэу зэи уихуаӏэ апхуэдэ гъуэтыгъуэ. Ар гъэщӏэгъуэн дыдэщ, уи гъащӏэ псом а зы ӏуэхум ухэткӏэрэ укъекӏуэкӏыу икӏи зэи къыпӏэщӏэмыужагъуэу.
Махуэ зытӏу дырокъу. Махуэ зытӏу дэкӏмэ, дыхуозэш музыкэми, макъамэмикӏ. Концерт дыкӏуарэт, концерт дгъэлъэгъуарэт, сэ сщӏэрэ. Ди гум илъ, ди псэм хэт дахэхэр цӏыхум ябгъэдэтлъхьарэт, апхуэдэурэ сэ иджы концерт щезгъэкӏуэкӏым дей, дэ нобэ ди псэм щыӏу макъамэ дахэмкӏэ дывдэгуэшэну дыкъыфхуэкӏуащ, жызоӏэри апхуэдэ дыдэу яжызоӏэ. Уа, Мухьэмэд, уэ нобэ уи псэм щыӏу макъамэ дахэращ, къызэрыщӏэкӏымкӏэ, а макъамэ дахэмкӏэ убзыхуа репертуарщ фи цӏыхухэр зэдаӏуэр. Уэра зыубзыхур репертуарыр? Ухэӏэбэрэ уэ а ӏуэхум зыгуэркӏэ? Мо зыхуэсӏа симфонический Оркестр модрей Камератэм абы езым я художественнэ унафэщӏ яӏэщи, абы яубзыху псом. Хьэуэ, сэ уэрэд жызыӏэхэра зи гугъу сщӏыр? Уэрэд жызыӏэхэм сэ соубзыхури, программэри зэхызолъхьэри икӏи сэ концертхэр сэ икӏи изогъэкӏуэкӏ икӏи уэрэди жызоӏэ мис апхуэдэурэ. Зыкъыдогъэлъагъуэ, зыкъыдогъэлъагъуэр, ар пэжу къыщӏэкӏынукъым. уэрэд яжыдоӏэ цӏыхухэм. Я гум, я псэм дыдыхьэну сэ сщӏэрэ?
Фимыгугъэ фэ, дэ уэрэджыӏакӏуэхэр утыкум дыкъихьэмэ, зыдгъэлъагъуу, дэ мырауэрэ дызэрыщытыр? Тӏэкӏунитӏэ сэ къызэрысщыхъумкӏэ, Жаннэ, иджы Щыӏэщ. Зыкъэзыгъэлъэгъуарэт, къызэплъарэт. Ар япэ иту, ар нэхъ пэрыту агъуэдэу къалъыту. Уэрэджыӏакӏуэ псори зэхуэдэу уимыгугъэ уэ жыӏурэ? Зэхуэдэкъым ара?

А уэрэдыр жытӏа нэужькӏэ, е-е-сыщӏыр, а уэрэд зыбжанэ яжетӏа нэужькӏэ, ар къазэрыщыхъур я ӏэгуауэмкӏэ, я нэгумкӏэ, я нэмкӏэ, я нэр зэрыцӏуумкӏэ къыбощӏэ занщӏэу, ягу зэрихьар, нэхъыфӏ зэрыхъуар, иныкъуэхэм дей псалъэм щапхъэ къэсщтэнщи, анэм теухуауэ Уэрэд дедаӏуэмэ, я нэпсхэр щӏалъэщӏыкӏыу щысхэщ нэхъыбэр. Ар я псэм нэсауращ, гупсысэ гуэрым хидзауращ, зыгуэр зы дахэ гуэр ягу къигъэкӏыжауращ, ӏэмал имыӏэу.
Уэ жыпӏэ псом теухуауэ иджыпсту сынодаӏуэри, зымащӏэкӏи зы шэч къытесхьэкъым, ауэ узыпэрыт ӏуэхугъуэм уи гъащӏэм къыпхупищэ зэпыту укъызэрекӏуэкӏым. Уи гъащӏэм къыпхупещэ, абыкӏэ уарэзыщ. Пэжӏэ? Сарэзыщ, нтӏ, къыпхупещэ, пэж дыдэу. Нтӏэ, апхуэдэу щыхъукӏэ, дауэ уеплърэ, Мухьэмэд? Ныбжь гуэр зыхуэбгъув хъун ӏуэхугъуэу щыт уэрэд жыӏэныр?
Щытщ. щытщ, ауэ. Зы пӏалъэ гуэрым унэсым къэувыӏэжын хуейщ жыпӏэурэ? Къэувыӏэжыну хуейщ, ауэ. Ар дауэ тӏэ къызэрыпщӏэнур? Ар къызэрыпщӏэнури иджыпсту бжесӏэнщ. Ар къызэрыпщӏэнур уэ езым уэ езым ар зыхэпщӏэн хуей. Уэ езым гукъыдэж къуимытыжмэ. Ары. Гукъыдэж дыдэми те, ари хэту къыщӏэкӏынщ, ауэ гукъыдэжми темыухуауэ ща. Псалъэм папщӏэ, уэрэджыӏакӏуэм и макъыр апхуэдэу мыӏужу щытмэ, е апхуэдэу къыхудэмышеймэ, ӏэмал имыӏэу а уэ къодаӏуэхэм ар зыхащӏэнурэ ар зэрызыхащӏар Уэ удей къэсынурэ, Я нэӏум къищыхъунурэ, я нэӏум къищынущ. Апхуэдэу ӏэгу пхуеуэнукъым. Аращи, ар къыбгурыӏуэн хуейщ. Ар къыбгурыӏуэу, итӏанэ, куэду къыщӏэкӏынщ сэ сызэрылэжьар. Ауэ абдей щызгъэтмэ нэхъыфӏ жыӏэу. Апхуэдэу щыбгъэтыжми, ари хъунущ. Ауэ Ахуэдэу цӏыху къодэӏуэну фӏэфӏу, ӏэгу ину къыпхуеуэу, къыпхуэгуфӏу, концерт нэужьым къыббгъэдыхьу, фӏыщӏэ къыпхуащӏу, ахуэдэу щытым дей иджыри зыгуэр тхузэфӏокӏ жыпӏэу мис ахуэдэу адэкӏэ пыпщэну ари хъарзынэщ. Уэрэд жыӏэныр къохъулӏэрэ къомыхъулӏэрэ цӏыху къоплъым и нэкӏум къищ теухуауэщ. Уэрэдыр жызоӏыф е уэрэдыр жысӏыфкъым жыпӏэу зы гупсысэ гуэрым ущыхуэкӏуэн хуейр. Нтӏэ, ауэду къыппэджэжу щытмэ, уэ бгъэдэплъхьа уи псэр, уи гум къыбгъэдэкӏыу пса уэрэдыр, макъамэр, псалъэр, а зыхащӏэу уэ къыппэджэжмэ, ӏэгушхуэ пхуеуэмэ, браво жаӏэу щытмэ, уэри уи гур хохъуэ.
А зи пащхьэ укъиувэу уэрэдыр зыжепӏэну зыхуэбгъэхьэзыр цӏыхухэм я дей унэсын ипэ къихуэу уэ езыр узэдэӏуэжрэ? Зэдэӏуэжын хуейуи щыт? ӏэмал имыӏэу? ӏэмал имыӏэу итӏанэ махуэ къэс уи макъым елэжьын хуейщ, сэ сщӏэрэ, гъэлэжьэни хуейщ. Ар дэ уэду, ар дэ уэду. Спортсменым псалъэм папщӏэ зы щӏыпӏэ кӏуэуэ зыкъыщигъэлъэгъуэну хуейр. Зыкъыщигъэлъэгъуэнум деж тренировкэ жаӏэ. Роялым еуэмэ, и ӏэпэр егъэлажьэ махуэ къэс а и щӏэныгъэм, и профессие жыхуаӏэм пщӏэ хуищӏу щытмэ, фӏыуэ илъагъуу щытмэ, ӏэмал имыӏэу уи макъыми уелэжьын хуейщ махуэ къэсыхукӏэ. Уи макъыр гъэлэжьэн хуейщ. Дэ распевкэ жыдоӏэ абыкӏэ. Атӏэ ар зи гугъу пщӏым махуэ къэс цӏыхум я пащхьэ укъихьэу утыкум укъимыувэ щхьэкӏэ, къызэрыщӏэкӏымкӏэ, Къашыргъэхэ я унагъуэм хуабжьу уэрэд щоӏу Тхьэм и зы махуэ къэмынэу. Пэжа?
Хьэуэ, я унагъуэм Уэрэд ауэдэу шэщӏауэ, шэщӏауэ щыӏум, тӏэкӏу сыщагъэшхам дей, дзэпэ уэрэд тӏэкӏу къыхызодзэ, жан, зызмыщӏэжу.
Абы щыгъуэм ди уэрэд жысӏарэ тщыщӏыпӏэ. Дзэпэ уэрэд тӏэкӏу къыхызодзэри, зызмыщӏэжу унэм щӏэсым зыкъызегъэщӏэж. Щхьэ щӏэбдза мис иджы жери. Ар модэ лэжьапӏэм докӏуэри, ди макъыр зэрыӏум, мис концерт диӏэнущи, нобэ пщэдей, пщэдеймыщкӏэ, мис ди макъыр догъэлажьэ, сэ сщӏэрэ, дэпшеинуми, къепшэхынуми, уи макъыр тэмэму щыту щытмэ. Аращи, сытым дей ухуэхьэзыру щытын хуей? Уи ӏэщӏагъэм пщӏэ хуэпщӏ, уэ уи щхьэм пщӏэ хуэпщӏыжу щытмэ. Утыку дауэ уихьэну апхуэдэу, е тӏэкӏу усымаджэу, е уи тэмакъыр къимыкӏыу, е пхудэмышейуэ, апхуэдэу утыку псори дахэ загъэпсэхуну, дахэ едэӏуэну сэ сщӏэрэ? Я псэм зрагъэужьыну апхуэдэу уэ къыпхуокӏуэри, абдейм деж утыкум ущихьакӏэ, уэрикӏ. Къызэрыпщыгугъыр бгъэзэщӏэн хуейщ. Уи къалэныр бгъэзэщӏэн хуейщи, аращи, ӏэмал иӏым узэмылэжьэжынкӏэ. Ара ди лэжьыгъэр, жан? Уэрэд цӏыкӏум зэреджэр мыстрэ мыстрэ. Мыр зыр зым щӏэнакӏэу ауаныщӏ уэрэд цӏыкӏуращи, федаӏуэ.

Пи-пи-пи-пи ишхыжа. Еу, Мухьэмэд, ноби радиомкӏэ зэпымыууэ къатри къат, къатри къат нэхъ ущи щӏалэгъуэм щыгъуэ жыпӏауэ щыта уэрэдхэр. Нтӏэ, Мухьэмэд, узэдэӏуэжу къыщӏэкӏынщ, зызэхэпхыжу къыщӏэкӏынщ. Узыхуэарэзыжу узэдэӏуэжрэ, узыхуэмыарэзыжу узэдэӏуэжрэ. Нэхъыбэу Сымыарэзыуэ сызодэӏуэж, Жаннэ. Ага. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, иджы ар бжесӏэнщ. Проценткӏэ къапщту щытмэ, математикэм дыхыхьэнщи, процент бгъущӏым стха уэрэдхэ-щэ. Мыр иджыри къистхыкӏыжарэт. Иджыри зэ стхарэт мыхуэдэу. Мис мыхуэдэ гупс... мыхуэдэу ахуэдэу согупсыс. Нтӏэ, сэ стха уэрэдхэр илъэс тӏощӏрэ пщӏырэ узэӏэбэкӏыжмэ стха уэрэдхэращри, Радиом къыщиткӏэ, е мыдей тӏэкӏу нэхъ псынщӏэу стхынт, е мыдей тӏэкӏу нэхъ хуэму стхынт, е мыдей нэхъ си макъыр зиӏэтауэ стхынт. Иджы абы щыгъуэ щыӏа ӏэмэпсымэхэр тӏэкӏуи зыщӏэвууэ, ахуэдэу иджыпсту щыӏэ ӏэмэпсымэфӏхэм, ӏэмэпсымэ дахэхэм, техникэ теухуауэ хуэдэ зэфӏэкӏыныгъэ щыӏакъым абыи. Стхыжарэт, нэгъуэщӏ гупсысэ хэлъу стхарэт жысӏэу абы сохъуапсэ. Ауэ абы щыгъуэм, зэрыжыпӏэр, уигу ирихьыжт. Абы щыгъуэм. Сигу ирихьыжтэкъым, ауэ, итӏанэ-щэ, абы нэмыщӏкӏэ а стха къомым а уэрэдхэм-щэ, кӏуэрыкӏуэм сытету, кхъа, моуэ фонограммэ ттхащи, уи макъыр тхутелъхьэ, нэхъыбым, ахуэдэу зэрыстхар. Иджы абы уэрэдыр къапщту, уэрэдым фӏыуэ ухэгупсысыхьу, мис актерхэм-щэ ролым, рол дегъэзэщӏэным фӏыуэ ухэгупсысыхь. А рол, персонаж жыдоӏэ. А персонажыр къыщалъхуам, къыщыщӏэдзауэ иджырей къыздэсам, мис абы егупсысурэ къыщӏэсар сыт, ауэдэу хьэ хъуа абы и Акъылыр ахуэдэу хьэ щыт, и теплъэр ахуэдэу хьэ щыт жыӏэу ахуэдэу егупсыс. Иджы а уэрэдми и мыхьэнэм, абы и купщӏэм уегупсысурэ абы уелэжьын хуей. Уелэжь жыхуэсӏэр е тӏэкӏу нэхъ псынщӏэу, Е тӏэкӏу нэхъ хуэму мыбдей нэхъ хъуну пӏэрэ? Е мы псалъэр хэзгъэщхьэхукӏмэ, нэхъыфӏу пӏэрэ? Е мыбдей нэхъ дэсшеймэ, нэхъыфӏу пӏэрэ? Ауэдурэ уэрэдым уелэжьын хуей, итӏанэ а фонограммэри а уэрэдыр уубзыхуа нэужькӏэ, итӏанэ уи макъри нэхъ лъагэу жысӏын, хьэмэ нэхъ лъахъ жысӏэмэ, нэхъ цӏыхум я гум дыхьэн жысӏэурэ, ауэдурэ А уэрэдым уелэжьа нэужькӏэ, а фонограммэр зытхынум уечэнджэщурэ, мис мыхуэдэу сыхуейт, мыбы сыхуейт, мы уэрэдым и мыхьэнэр мыращ жыпӏэурэ, мис ахуэдурэ итӏанэ а уэрэдыр зэхуэпхьэсу запись пщӏыуэ, итӏанэ утыкум къиплъхьэну ар, занщӏэу зы сыхьэтым Е зы махуэкӏэ хъуӏым, ар тхьэмахуэкӏэ уелэжьын хуей, мазэкӏи уелэжьын хуей. Апхуэдэу къызэхъулӏаӏми аращ сыщӏэмыарэзыр. Хьэуэ, сэ слъагъум нобэ уэри езым зэрыжыпӏауи кӏуэрыкӏуэм тету уэрэд птхын хуейуэ зыгуэрэ къолъэӏуауэ щытами, арэзы ухъуну къыщӏэмыкӏынт.
Аракъэ, иджы ауэду сытегушхуэнукъым. Семылэжьауэ сытегушхуэнукъым.
Мащӏэ тӏэкӏу хэтхэщ. Хъуауэ къыщӏэкӏынщ, нэхъ тэмэму хъуауэ къыщӏэкӏынщ сыӏуауэ. Дяпэкӏэ догушхуэ иджырикӏ. Догугъэ. Щегъафӏэ и гум хэти щалъхуауэ и къуажэжь. Химыххэр и псэм хэтми, и адэм и пщӏантӏэжь. Нэкӏуэщэ бэкӏ.

Уэ ущылэжьащ а театрым, уэ ущыӏащ музыкэ театрым, уэ ухэтащ абы щагъэува опера, опереттэ, сэ сщӏэмыгъуэрэ.
Музыкальнэ комедие. Нтӏэ, нэхъ гукъинэ пщыхъуауэ узыхэта, бгъэзэщӏа роль нэхъ щӏэх-щӏэхыурэ уигу къэкӏыж зыгуэрэ щыӏэ? Нтӏэ, уэри жыпӏауэ. Хьэмэ моуэ блыха? Псом нэхъ нэхъыбэу сэ си теплъэми теухуауэ, нтӏэ театрым уи теплъэм теухуауэ, уи макъми теухуауэ абы къыхах.
Къуагъапщэри? Къуагъапщэ, нтӏэ. Амал иӏэкъым абы хэт персонажхэм, абы хэт герой жытӏэнщи, А опера, опереттахэм хэтми, нтӏэ, нэхъыбэ дыдэу сэ сызэрыджэгуар оперетта Летучая мышь жери, ар куэд ӏейкӏэ екӏуэкӏащ, илъэс тӏощӏым щӏигъукӏэ екӏуэкӏащ ар. Иджы абы сытым дей сраджэу, театрым сыкъыӏукӏыжа нэужькӏи къызэлъэӏурэ абы сашурэ сагъэджэгуурэ, ауэдэу сыджэгуар. Альфред жери а Летучий мышым хэту Абы нэхъыбэ дыдэрэ сыджэгуа, нэхъ сигу къинар дауикӏ, нэхъыбэрэ уджэгумэ. Илъэс тӏощӏкӏэ уджэгуа? Илъэс тӏощӏ дыди сыджэгуаӏым. Аб, а, театрым сэ илъэс зыбгъупщӏ щылэжьауращи, а, езыр екӏуэкӏащ, жысӏэура, езы спектаклыр ямыужэгъу, тӏэ, спектаклыр илъэс, илъэситӏи къагъэлъагъумэ, итӏанэ нэгъуэщӏкӏэ зрахъуэкӏыжу ахуэдэу щыӏэщ.

Музыкэ театрым уӏукӏын хуей щхьэ хъуа?
Музыкэ театрым сыщӏыӏукӏар филармонием и директорым куэд щӏауэ зэрыцӏыхут, ансамбль бжьамийми дыздыхэт куэд щӏауи, иджы ар щӏэ, зэ дызэхуэзауэ, кхъа, филармонием къакӏуэ мыра, мыра, мыхуэдэу солист дыхуей сыт жери. Нтӏэ, музыкальный театрым солист куэд ӏей яӏэт. Нтӏэ, сынэкӏуэнщ, деплъынщ, жысӏэри, абы занщӏэу сыкъыӏумыкӏыу, сылажьэурэ, хуэмурэ сылажьэурэ, псоми сыхэмытурэ ахуэдэурэ, ар нэхъ сигу дыхьэщ, нэхъ сигу ирихьри, абыкӏэ филармониемкӏэ секӏуэкӏ, нтӏэ, сыкӏуащ, сыкӏуа хъуащ мис абыкӏэ.
А музыкэ театрым ущыщыӏаращ уэ бжьамийми ущыхыхьар, бжьамийми ущыхэтар, уей-уей жевгъэӏэу, дунейр зыщӏэвгъэхьу, зы къэралым фикӏым мыдрейм фыкӏуэу фыщыщыӏар. Уа, щхьэ мыгъуэ щымыӏэжрэ а бжьамийр? Щхьэ кӏуэдыжын хуей хъуар, Мухьэмэд? Бжьамийр ар япэ дыдэ къыщызэрагъэпэщам, нтӏэ апхуэдэ ансамбль щыӏэтэм. Фӏыщӏэшхуэ Хуэфащэщ иджыри зэ жысӏэну куэдри жытӏащ ар, ауэ ар къызэзыгъэпэща Бекъул Леонид бжьамийр, ар къыдэзыхыжа а ӏэмэпсымэхэр, шыкӏэпшынэ, апхуэдэу куэдрэ щыӏутэкъым дэ ди Къэбэрдей-Балъкъэрым, ӏэпэпшынэхэр, пшынэ дыкъуакъуэхэр, мис ахуэдэ ӏэмэпсымэхэр, лъэпкъ макъамэ ӏэмэпсымэхэр зэгъуэкӏ хъуат жыхуэпӏэщ. Нтӏэ, нтӏэ.
Адыгэ уэрэдыжьхэр, итӏанэ сэ сщӏэрэ модэ хьэгъуэлӏыгъуэм щыжаӏэ уэрэдхэр, мис ахуэдэу ахэр ди программэ ахуэдурэ дылэжьащ. Дауикӏ, хамэ къэрал уэ зэрыжыпӏащи, хамэ къэрал куэдми дыщыӏащ. Тыркуми дыщыӏащ, мазэ. Хуэдизкӏэ дыщыӏащ. Цӏыху тӏощӏрэ пщӏырэ дыхъути, унагъуэ-унагъуэурэ дызэбграшти, дагъэлъапӏэу. Жэщым дамыгъэжейуэ дызэпсалъэу, я гур мыбыкӏэ щыӏэу, къыдэпсэлъэну яфӏэфӏу, и хъыбар нытӏа, Я ди хъыбар хэкумкӏэ ди хъыбар зыхахыну мис апхуэдэу яфӏэфӏу, мис апхуэдэу дыщыст, дабгъэдэст, концертхэр едгъэлъагъут.

Абы нэмыщӏкӏэ итӏанэ Польшэм дыщыӏащ. Польшэм нэмыщӏ Францэм дыкӏуэри, абыи мазэм щӏигъукӏэ дыщыӏащ. Францэми куэд ӏей къэткӏухьащ. Абыхьэмкӏэ концерт щыту зыкъэдгъэлъагъуэ, нтӏэ, фестиваль мы дунейм тет хамэ къэралхэм къикӏыурэ фестиваль жаӏэти абы щызыхуэсурэ мис абы зыкъызагъэлъагъуэ апхуэдэ гъэмахуэхэм ирагъэкӏуэкӏт Францэми абы щыгъуэ дэрикӏ. Абы дыхэхуэри куэд ӏей тлъэгъуащ, куэд ӏейм дыхуэзащ, куэд ӏей зэдгъэцӏыхуащ, Францэм дыкъикӏыжу мыдэкӏэ Западный Берлин дыдыхьэри, адыгэхэми абы дыщыӏащ, абы адыгэ дэсхэмикӏ абыи унагъуэкӏэ дызэбграшри куэд тлъэгъуащ. ӏейу ӏейу дахэу сигу къокӏыж а Бжьамийм дызэрыхэтахэр.
Щхьэ кӏуэдыжа-тӏэ Бжьамийр? Абы и щхьэусыгъуэр Бжьамийр зытезыӏыгъэр Абы и унафэщӏ Бекъул Леонид дунейм ехыжа мыгъуэщ. Нтӏэ, гупым пашэ ямыӏэмэ. Леонид и пӏэр иувэн къыхэкӏакъым, жыхуэпӏэщ. Аращ, ахъумэ.

Ди ӏэпэпшынэм пщэми и гуей щӏэтыщ ди Татэ Зозо. Уэ езым къэбухауэ щытащ консерваториер. Консерваториер къэбухыу къэбгъэзэжа иужькӏэ япэу узыпэрыувауэ щытар сыт хуэдэ лэжьыгъэ ӏэнатӏэт? Консерваторие къэзуха нэужькӏэ Воронеж къыщызухащ сэ. Сыкъэкӏуэжри Япэ дыдэ щӏыкӏэ музыкальнэ училищэм сыщеджэм щыгъуэ сезыгъэджа хормейстер бэлыхь Мыз Борис кхъа, къакӏуэ си дей жери сригъэблагъэри хорым, радиомрэ телевидениемрэ я хорым абы сыщылэжьа илъэс бжыгъэкӏэ. Мэремыкъуэ Хъусен сымэ хэту сэ сщӏэрэ, Къэрэгъуэл Барысбий сымэ, Беппаев Сергей, Къашыргъэ Билал, Отаров Омар, мис ахэр ахэр хэт а гупым ухэтащ уэри а гупым дыхэту илъэс зыбжанэкӏэ абы садэлэжьащ а нэхъыбэу уэрэд щыстхари зэрыстхари мис абы я студиеращ а радиом щылажьэм щыгъуэ а уэрэд стхахэри а радиом мис а лъэхъэнэращ жыбоӏэ нтӏэ абдеем ди студиер ихьэзырти уа мухьэмэд нтӏэ абы щыгъуэм а мо гостелерадиом щыфтхауэ щыта уэрэдхэр Нобэ утыкум къихьэ щӏалэгъуалэ куэдым ягъэзащӏэу зыхыбохыр. А уэрэдхэм я ӏуэху зыӏутыр кхъыӏэ, къыдгурыгъаӏуэ. Мыр уэ жыпӏам арат, жаӏэу къыпхуагъэфащэу, уэрэдыр зыусам, макъамэр зыусам уэ къыпхуигъэфэщамэ, ар нэмыщӏ зыгуэрым жиӏэу иужькӏэ утыку къихьэ хъуну, мыхъуну? Е ар утыку къихьэн щхьэкӏэ уэ зыгуэркӏэ къоупщӏын хуей? Хьэмэрэ зэупщӏын хуейр а уэрэдыр уэ къыпхуэзыгъэфэщауэ щытахэра? Сэ згъэзэщӏа уэрэдхэр щэ? Нетӏи зэрыжысӏащи, куэд щӏащ а илъэс тӏощӏрэ пщӏырэ щӏигъуащ а илъэс. Итӏэ, абы щыгъуэ Мухьэмэд мы уэрэдыр уэ пхуэгъэзэщӏэнущ, уэ уи макъым теухуауэ. Аращи, Мыр тхужыӏэ е мыбы мы фонограммэ тхутелъхьэ уи мы уэрэдыр, жаӏэти. Аращи, куэд щӏащ, куэди псэужкъым а усакӏуэхэри еупщӏынуми, усакӏуэ псалъэр зытхари, а уэрэд, уэрэдус, а макъамэр зытхари. Иджы сэ Къызэрыслъытэмкӏэ, цӏыхум макъ иӏэу щытмэ, цӏыхур еджауэ щытмэ, дахэу къигъэщӏрэщӏэжмэ, нэгъуэщӏ еплъыкӏэкӏэ еплъынкӏи хъунущ, ӏейуэ сыфӏэфӏу седэӏуэнущ. Нэгъуэщӏ зыгуэрхэми нэгъуэщӏу къащыхъункӏи хъунущ, ауэ Сэ абы нэхъ. Ауэ абы теухуауэ псоми къызэдащтауэ зы хабзэ пыухыкӏа гуэрэ зекӏуэрэ? Уэ езым уфӏэфӏ-уфӏэмыфӏыр ӏуэхум хэхауэ жыпӏэу щытмэ, а. Сэ сщӏэӏым апхуэдэ хабзэ. Апхуэдэ щыӏэу, сэ сщӏэӏым апхуэдэ хабзэ щыӏэу, ауэ мис а уэрэдыр щатхакӏэ, къащти, жыӏэ, ар цӏыхум зыхагъэкӏынщ. Нэхъыфӏу имыгъэзащӏэмэ е апхуэдэ зыфӏэкӏ имыӏэмэ, и макъкӏэ къимыкӏыу щытмэ, ар цӏыхум зыхагъэкӏынурэ. Мыбы жиӏэ мыгъуэ щытт. Дэухыну псынщӏэ дыдэу ара? Дэухыну. Щхьэ мыгъуэ къищтат, щхьэ мыгъуэ жиӏат, жаӏэу апхуэдэу жаӏэнущ. Апхуэдэу зыхызох сэрикӏища макъи имыӏэу, къигъэщӏрэщӏауэ, фонограммэ хъарзыни трилъхьауэ, ауэ имыгъэзыщӏамэ нэхъыфӏт, а япэ дыдэ жызыӏахэм нэхъыфӏт. нэхъ уедаӏуэмэ, нэхъыфӏт жысӏа хуэдэу щыӏэщ уэрэд. Ауэ нэхъ дахэу жаӏэнумэ, нэхъ къагъэщӏэрэщӏэнумэ, нэхъ зыгуэр халъхьэнумэ, я псэ, я ягу, я псэ халъхьэнумэ а уэрэдыр, сыт щӏыжумыӏэнур? Жреӏэ,

Апхуэдэ дыд, апхуэди езгъэкӏуэтыкӏыжа хэтщ. Псалъэм папщӏэ, уэрэд жысӏэну, уэрэд жысӏэну сыфӏэфӏщ, жиӏэу иӏэт дэ къыжыӏа цӏыцӏэти, седаӏуэмэ, Тхьэм къримытауэ макъ иӏэтэкъым. Уэрэджыӏакӏуэ ебгъэджэн щхьэкӏэ, мы Тхьэшхуэм къритауэ макъ иӏэн хуейщ. Макъ имыӏэу ар зыгуэркӏэ хуебгъасэмэ, зыгуэркӏэ ебгъасэмэ, зыри къикӏынукъым. Аращи, абы къыщ. Тхьэшхуэм къритам егъэджакӏуэр теӏэзэщӏыхьыжыфынуращ. Пэж, ара зэрыщытыр? Аращ.
Ар дыдэращ, зригъэзэхуэжынуращ. Псалъэм папщӏэ, макъым плъыфэ дахи иӏэщ, тембр жыдоӏэ. Плъыфэ дахи иӏэу, ауэ диапазон жыдоӏэри лъагэу худэмышейуэ е лъахъшэу къыхуемышэхыу ар и макъыр хэпшын хуейщ. Сэ сщӏэрэ, апхуэдэ зэфӏэкӏхэр ебгъэлъагъуу, ар зэрищӏыным хуэдэу ебгъэлъагъуу, итӏанэ и тэмакъыр тӏэкӏу икъузуи хэтхэщ, и тэмакъыр икъузу ар нэхъ лантӏэ зэрыпщӏын, сэ сщӏэ мыгъуэрэ, е и нэкӏур зыхуишу, е и ӏэпкълъэпкъыр зыхуишу, мис ахуэдэу абыхэм гу лъыпту, ар зэбгъэзэхуэжын хуейуэращ.
Ебгъэджахэр хэт сымэ, Мухьэмэд, а уэ зыри къыпхэкӏынуӏым, зыжепӏар иужькӏэ утыку къимыхьэжауэ узиӏэ? Ар иджы пшынауэт, а? И цӏэ къисӏуэнкъым, ауэ сытым деуи къызеӏуэкӏыж абы. Ыхьы. Мыхуэдэу къызжепӏати, жи, ар игу илъщ иджыри къэс. Ейуэ, гурыуэ ухъуат, Мухьэмэд, къызэрыщӏэкӏымкӏэ. Ара-а.
Ауэ уэрэд дахэ дыдэ етх абы, пшынэ йоуэ, пшынауэ ӏэзэщ. Жесӏащ ахуэдэу, а пшынэмкӏэ. А пшынэм еуи нэхъыфӏщ. Тӏэу, а пшынэм еуи нэхъыфӏ жысӏэри, пшынауэ ӏэзэ дыдэ, мис Къэбэрдейм нэхъ пшынауэ ӏэзэ дыдэхэм ящыщщ ар. Тобэ. Уэрэд, уэрэд етх, уэрэд дахэ дыдэхэр етх. Сэ езгъэджахэм куэд езгъэджащ сэ абдейм де училищэм щӏэсу, ауэ нэхъ къыхэзгъэщыну сызыхуейр зы балъкъэр щӏалэ цӏыкӏурэ зы адыгэ щӏалэрэ Газаев Алим жери, нтӏэ арикӏ балъкъэрхэм нэхъ цӏэрыӏуу, дахэу, екӏуу, ину и макъыр игъэӏуу, мис ахуэдэу Абы щхьэкӏэ согушхуэ, адыгэм декӏэ укъеӏэбэмэ, ар зымыцӏыху, и унэцӏэ жумыӏэми, и цӏэ къудей жыпӏэмэ, псоми ящӏэ ар, Чэрим. Къызэрыщӏэкӏымкӏэ.
Чэрим Нэхущ ӏейуэ срогушхуэ, Урысей Федерацэм и щӏыхь зиӏэ артист цӏэ лъапӏэр къыхуагъэфэщащи, ӏейуэ срогушхуэ. Чэрим сытым дей щӏалэ губзыгъэу, щӏалэ гурыхуу, утыку къиувэм ищӏэ. и щыгъынкӏи, и теплъэкӏи, и концерт къызэгъэпэщыныгъэкӏи щэ псоми къахэщ, уи мызэ хуэдэу.
Иджыри адэ абы щыгъуэ. Иджыри абы щыгъуэ къызэрыщӏидзау мыбы зыгуэр къыхэкӏынущ, ӏэмал имыӏэу мыбы къызэрыхэкӏынур сщӏурэ, мис иджыри къэсауэ щэ псоми пщӏэ къыхуащӏу, мис апхуэдэу срогуфӏэ, срогушхуэ. Чэрим. Уа, Мухьэмэд, мыбыи сыщӏэмыупщӏэнкӏэ зы ӏэмал иӏэкъым. Уэ Воронеж консерваториер къэбухыу укъыщыкӏуэжа лъандэрэ щыщӏэдзауэ, нобэм къэсыху къэпкӏуа гъуэгуанэм ириплъэжи, абы щыгъуэм укъызыхыхьэжауэ щыта Мыдэ ди республикэм щекӏуэкӏыу щыта музыкэ и ӏуэхукӏэ щыӏамрэ нобэ щыӏэмрэ абы яку дэтымрэ зэрыжаӏэу къикӏуа гъуэгуанэм укъриплъэжмэ, дызыхуэкӏуамрэ дызыхэкӏамрэ зэлъыти кхъыӏэ къыджеӏэ. Сыт хуэдэ? Нэхъыфӏ дыхъуа? Нэхъ ӏей дыхъуа? Абы щыгъуэ щыӏахэмрэ Куэди кӏэрыхуащ. Псалъэм папщӏэ, мес радиом и хор. Хъумэн хуей куэд кӏэрыхуащ. Кӏэрыхуащ, да, хъумэн куэд. Радиом хор бэлыхьи щыӏащ, адыгэ уэрэдхэр, уэрэдыжьхэр ятхыу сыту. Ари щыӏэжкъым. Мес бжьамийм тепсэлъыхьащ, ари щыӏэжкъым. Ауэ куэди къыхэхъуащ. Иджыпсту Музыкальный школэ куэд ӏейуэ къэунэхуащ. Куэд дыдэ щоджэ. И пэм щымыӏауэ. И пэм щымыӏауэ нтӏэ, къуажэхьэмикӏ, мес районхьэмикӏ къызыӏуахауэ музыкальный школэ куэд дыдэ дэтхэщ. Уэрэджыӏакӏуэхэри нэхъыбэж хъуахэщ. Мес Институтти дэтакъым сэ сыкъыщыкӏуэжам, мис иджы Гъуазджэмкӏэ институт къызыӏуахауэ, ари мэлажьэ, къыщӏегъэкӏ абыхэми специалист хъарзынэ къыщӏегъэкӏхэр. Дяпэкӏэ дыплъэн хуейщ, дяпэкӏэ нэхъыфӏ зэрыхъунум дыхущӏэкъун хуейуэ аращ сэ къызэрыслъытэмкӏэ. Езы адыгэбзэкӏэ къэӏу уэрэдхэм я ӏуэху теухуауэ жыпӏэмэ-щэ?
Щӏалэгъуалэ бэлыхь диӏэхьэщ, макъ дахэ яӏэу, ауэ уэрэд жыӏэн сытхьэр зытеухуар щӏэ? Хьэгъуэлӏыгъуэ репертуар нэхъыбэу.
Мис ар уигу къоуэ. Нтӏэ.
Иджы зыгуэрщӏэ щӏалэгъуалэм теухуауэ мыр хъуӏым, мис мыр жыпӏэӏым, мыдрейр жыпӏэӏым жыпӏэу ахэр ауан пщӏыуэ, е сэ сщӏэ, зыгуэркӏэ уехъурджауэ Сэ апхуэдэ хуитыныгъэ сиӏэу къэсытэкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, щапхъэ ебгъэлъэгъун хуейуэра? Уэ сыт илъэс тӏощӏрэ пщӏырэ птха уэрэдхэр? Хьэ къыумыгъэщӏэрэщӏэжарэ хьэ зыгуэр нэхъ щӏэуэ хьэ умытха? Сыт уэ птхар? Иджыпсту сыт уэ узэлэжьыр, узэлэжьар? жыпӏэу апхуэдэу къыбжаӏэнкӏэ хъунущ зори апхуэдэ дыдэу щӏа?
Сигу къеуэ ӏами къэзмыӏуатэм нэхъ къызощтэ жыпӏэу. Нтӏэ, апхуэдэ дыдэу и нэр ирищӏу жыпӏэ хъунукъым. Уэрэд хъарзыни ятхауэ мащӏэ жысӏэура? Мащӏэщ. Мащӏэ, нэхъыбэу щытамэ, сщӏэкъым, яхузэфӏэмыкӏми сщӏэкъым иджысту. Уэ соплъри, апхуэдиз уэрэдус, сщӏэкъым, япэм а радиом щылажьэм щыгъуэ. Махуэ къэс мыр стхащ, мыр стхащ, мыдрей стхащ жиӏэурэ. Зы блэкӏыгъуэ къыӏухьэрт, нтӏэ.
жыхуэфӏэщ.
Щыӏэжкъым ахэр. Щӏалэгъуалэм иджыпсту езыхэм ятх уэрэд, псалъэри, макъамэри ятхыу къыщӏэкӏынащ. Е зыгуэр къагъэщӏэрэщӏэжыну йодаӏуэри. Хъуми мыхъуми, ятххэр, ауэ зыгуэри хъуауэ къыхокӏ абы. Сыту фӏыуэ итха мыр. Зыгуэрми уодаӏуэри, уей, мыр мыхъуа, мыр абы имытхамэ нэхъыфӏт жыпӏэури, апхуэдэу.
Уедаӏуэм уигъэгуфӏэу нэхъ лейуэ, мис мыр къыхэзгъэщыну сыхуейт, жыхуэпӏэну зи цӏэ къиӏуапхъэ. Нэхущ Чэрийм нэмыщӏ зыгуэрэ щыӏэ? Уедаӏуэм гукъыдэж къуиту.
Цӏыхухъухэр къэсщтэнщи, Тут Заур седэӏуэну сфӏэфӏу щытахьэщ. Мэремыкъуэ Хъусен. Ар адыгэ дыдэу макъ дахащэ иӏэу мис абы уэрэд жиӏэу щытахьэщ. Итӏанэ хэт? Псоми фӏыуэ ялъагъу Сокъур Олэ бзылъхугъэхэм теухуауэ. Итӏанэ мис Бэрэгъун Марьяни щӏэх-щӏэхыурэ къат. Итӏанэ хэт? Занщӏэу псори къысхуэгупсыжынум куэд мэхъуэ.
Уа, Мухьэмэд, уэ художественнэ унафэщӏу ди къэрал филармонием ущыщыӏэкӏэ абы хэт вокальнэ электоратым уэрэд зыгъэзэщӏэну къафщтэхэм зыгуэркӏэ уи ӏуэху хэлъ? Уи ӏуэху хэлъ жыхуэсӏэр Ахэр лэжьапӏэ къэзыщтэхэм уащыщ. Итӏанэ уащыщу щытмэ, узэплъыр сыт? Япэ дыдэ щӏыкӏэ филармонием лэжьэныр къыщыхэпхкӏэ, щӏэныгъэ иӏэн хуейщ, институт, консерваторие къиухауэ. Нтӏэ, институт, консерваторие къыщиухкӏэ абы макъ имыӏэу абы къащтакъым. Макъ иӏэу, теплъэ дахэ иӏэу, уодаӏуэ и макъми, и теплъэми, итӏанэ и гъэзэщӏэкӏэм, и репертуарым уодаӏуэри, мыр дэ къытхэзэгъэнущ, дэ ди лэжьыгъэм теухуауэ мыр сэбэп тхуэхъунущ жыдоӏэри. И репертуарми уодаӏуэри, жыпӏа? ӏэмал нтӏэ. Цӏыхум езым и репертуарыр къихьу къэкӏуэну хуейщ. Нтӏэ, къихьу къэкӏуэну. Мис мыр жысӏащ, мыр жызоӏэ, мыр жыдоӏэ. Итӏанэ абы дэ дыщылажьэкӏэ ди лэжьыгъэм теухуауэ ар доубзыхури, иджы а лекторийнэ гуприкӏ, мыдрей гуприкӏ дэ куэду санаториехэм дыщолажьэ. Ди гуапэ зэрыхъунщи, санаториехэм щӏэзу зыгъэпс зыгъэпсэхуакӏуэ къокӏуэхэр, Москва къикӏыу, мыдрей Россием куэд-куэд къикӏыу, икӏи срихьэлӏащ модэ Владивосток сыкъикӏащ, жиӏэу модкӏэ Хабаровск нэс.
Самолеткӏэ сыкъэкӏуащ, кхъухьлъатэкӏэ сыкъэкӏуащ, жиӏэуи, нтӏэ, иджы абы теухуауэ ди репертуари доубзыху. Абы урыс уэрэди щыжыдоӏэ, романс щыжыдоӏэ, ауэ ди адыгэ уэрэди балъкъэр уэрэди хыдогъэхьэри, ӏейуэ яфӏэгъэщӏэгъуэну, ди бзэр зэрыӏур, ди макъамэр зэрыӏур яфӏэгъэщӏэгъуэну йодаӏуэхэр. Икӏи концерт нэужьым къыдбгъэдохьэри, Фӏыщӏэ фхудощӏ, мис, Кавказым фи хабзэр, фи бзэр, фи культурэр зэревгъэфӏакӏуэр, зэрыфӏыгъри, Тхьэм фригъэфӏакӏуэ, жари апхуэдэу къыдохъуэхъухэр, ар уи гуапэ мыхъуу къэнэн. Апхуэдэурэ долажьэ. Абы нэмыщӏкӏэ детский садым къыщыщӏэдзауэ абы уэрэд цӏыкӏу, Ари репертуар дыубзыхуауэ абыи дыщолажьэ, школхэми дыщолажьэ. Сабий уэрэдхэри догъэзащӏэ. Сабий уэрэдхэри ӏэмал имыӏэу догъэзащӏэ. Ди жыгыжьыр къэгъэгъа, дыгъэпызу къыпыкӏа, уарэ къыпыкӏа, уарэ къыпыкӏа, дыгъэпызу къыпыкӏа.

Къыхихуари щӏэпхъуэжа. Уа, Мухьэмэд, уи лэжьыгъэ теухуауэ зым ухэкӏым, зым ухыхьэу жысӏынкъым пщӏэрэ, псори музыкэм епха защӏэщи, лэжьыгъэу бгъэзэщӏауэ хъуар. Ауэ узэплъэкӏыжмэ, Ущӏызэхъуэпсыкӏыжын гуэрэ щыӏэу пӏэрэ? Мис мыбы щыгъуэрат уэху жысӏэу сэ утыку сыщитар е сэ сщӏэмыгъуэрэ? Мис мыбы щыгъуэр хуабжьу гукъинэ сщыхъуа? Мис мыбы щыгъуэ хуабжьу фӏыт? Мис мыбы щыгъуэ си зэфӏэкӏым зэрыхэзгъахъуэр сщӏэуэ хэзгъэхъуат? жыхуэпӏыну ауэдэ зыгуэрэ щыӏэ?
Псоми зэман зырыз иӏэщ, Сэ ауэ сызэхъуэпсэкӏыжкъым.
сызэхъуэпсэкӏыжкъым. Цӏыхум сытым дей гугъэ иӏын хуейщ. Мо мы зэманым щыгъуэ мыхуэдэу хъуат, мыдрей зэманым мыхуэдэу хъуат, ауэ мис апхуэдэу сыкъакӏуэурэ сыкъакӏуэурэ зы щӏэныгъэ гуэр, зыгуэр багаж жаӏэ, сэ сщӏэрэ. Мис апхуэдэ гуэр къызэзгъэпэщауэ сиӏыщи, иджы нэхъыфӏу зыгуэр сщӏэну пӏэрэ? Цӏыхум сытым дей гугъэ иӏын хуейщи, гугъэ диӏэу мис апхуэдэу дунейм дытетщ.
Иджыри си фӏэфӏыжьу сылэжьэнущ, жыбоӏэ. Иджыри си гукъыдэжри кӏуэщӏакъыми, си зэфӏэкӏри къелъэхъшэхакъыми, дяпэкӏи нобэ сыгуфӏэжу сызэрылажьэм хуэдэу сылэжьэну сигу илъщ.